Ee, ụbọchị ọma nụ ụmụ Igbo ekene m ụnụ ọzọ ụbọchị taa bụ ụbọchị ọma chi efogo chi fo enye Chukwu oke abịama ekele ala na-aga n'iru ndụ a na-eto ogologo ihe ọma na-eme e wee na-asị onye na-eme ife ọma ya jide nke o ji onye na-eme nke ọjọọ ya rapụ nke o ji ka a kwụ n'ụzọ eziokwu ka a nọ n'ife ọma na-eme ife ọma ah, ụmụ Igbo ana m ekene ụnụ ma anabata ụnụ na Heritage Global TV ụbọchị nke taa ka anyị nwekwa ike ịnọkọrịta ụbọchị nke taa wee tụgharịta uche maka ife na-emesị na obodo anyị na mpaghara mba ụwa ndị ọzọ e wee na-asị biko ọ bụ na isonyeba n'ife a na-eme na na ị subscribe ma na Heritage Global TV biko gbaa mbọ kedụ ife na-echezi gbaa mbọ ekwela ka mmadụ bịa chetara gị ọzọ gbaa mbọ gbaa mbọ gbaa mbọ gaa gaa pịa aka ka i so n'ife a na-eme gaa subscribe gaa subscribe o gaa pịa aka ka ị na-esokwa n'ife a na-eme so that oge ọbụla e wetara tinyere ozi ọfụụ ka ị na-amatakwanye ife na-eme sokwa na ndị ya ndị izizi ga-eso na ndị izizi ga-eso mata na ozi agbatago ka i sokwanye wee mata anyanwa dị ozi dị mkpa nụtakwanye ghọtakwanye ihe nke m ga-egosi wee wekwa ohere ahụ wee gosikwa ndị ọzọ wee tụghasịkwa uche n'ime ya ọkwa ebumnuche uche nke gị nwa wee wepụtakwa n'ime ya ka anyị ji atụgharị uche ya ka anyị ji nwee this eh, Heritage Global TV ebe a na-atụgharịta uche eh, uche nwanne na nwanne ka anyị esi na-eme ndụ a na-aga ogologo ndụ a na-aga ọfụma ife niile na-aga n'anya ya n'anya ya ka o kwesịrị wee na-aga nke anyị adịghị emeta ọfụma anyị kwuo na adịghị emeta ọfụma nke a na-emeta ọfụma a sị na a na-emeta ọfụma anyị esokwa ụzọ nke emetara ọfụma maka na ife mere mma ka a na-agba nwa mma ee ọ nwere ife ndị ndị Igbo anyị kwesịrị ịmata ọ bụlọ isi niile kwọchara akwọcha ọ bụlọ isi niile kwọchara akwọcha bụ nke big man ọ nwere nke eji wee block ọ nwere nke eji block wee bute nwere nke afụfụ butelụ so ka anyị hapụ na ihe dị n'eze ka ọ bụrụ ife erita na nri ọ ife atata na anụ ekene m ụnụ n'ụbọchị nke taa Ee, ife m chọrọ ka anyị tụgharị uche n'ime ya n'ụbọchị nke taa ozi m ji pụta n'ụbọchị nke taa bụ ee ana m ajụsị ihe alụ na-eme n'ala Igbo ihe niile wee na-ajụsị anyị wee na-ajụsị ka kedu kedu ka kedu ihe kpatara ihe alụrụmanị na ihe ọjọọ na mpụ niile dị iche iche ji eme n'ala Igbo n'ụbọchị nke taa maka na ọ dị otu a mbụ ọ na-eme chi na-efo ọ na-abawanye chi na-efo ihe alụ a na-abawanye ihe ọjọọ a na-abawanye mpụ na alụmanị a na-abawanye n'ụzọ dị iche iche a na-afụsị ihe ọjọọ dị iche iche ihe adịghị emesị mbụ a na-emesịzi n'ala be anyị ụmụ ife adịghị afụ mbụ mekwuzi sef ọnwụ akarịzie ndị okenye adịghị akazi nka ife ọma adịghị emezi n'ala Igbo a na-emezi ya na-achụzi ya n'ụzọ ọbụla dị ọ chaa acha sị weta ọ chaghị acha sị weta ụzọ ndị dị iche na-achụzi e wee na-ajụ sị kedu ife kpatara ihe ihe ihe ọjọọ ji karịzie n'ala Igbo taa ọkwa maka oke ọchịchọ oke ọchịchọ butere ya na ọ bụghị maka oke ọchịchọ kee ka ihe ọjọọ ya-esi karịa mmadụ ji afụcha nke bụ eziokwu hapụ nke bụ eziokwu mmadụ ji afụ nke ọma hapụ nke ọma sobe nke ọjọọ ọ ya bụ ihe na na-ekwu ife a ihe ọjọọ wee karịzie mpụ na alụrụmanị ihe ọjọọ onye fụta ọ sị sị weta ka e gbuo ọ chara acha sị sị weta ka e lie ọ chara acha sị sị weta ka e lie ma nke bụ nke gị weta nke bụ nke mmadụ weta ezutere ezute weta atụtalụ atụta weta e weta n'ụzọ dị mma weta e weta n'ụzọ ọjọọ weta ndị okenye sef ma ndị nọkwu n'ụlọ sef anaghị ajụkwụzi ese were eri ajụghị ajụghị ese were eri ọ na-egbu mmadụ ọ na-ebute ihe ọjọọ ndị nna anyị ndị mama anyị ha na ndị nna anyị ha anaghị ajụzi ese n'elu kịta ebe ihe si abịa ebe ego si ab abịa ebe si esi na esi ebutesi ike a anaghị ajụzi ese e weta ha na a na-eri e mepe ọnụ a na-achafu e weta ọnụ a na-awụnene ọnụ a na-eri o nweghị onye chọzi mazi ka ebe ihe na-esi abịa e wee na-asị oge ndị be anyị ga-ebido wee jụba ajụjụ ajụjụ dị otu a jụba onwe ha ajụjụ dị otu a kee ihe kpata ihe ọjọọ ji karịa n'ala Igbo taa kee ihe kpatara ndị be anyị ji nwee oke ọchịchọ taa ihe ọjọọ akajizie oke ọchịchọ ka eme maka na onye ọbụla ị pụtazie ebe dị iche iche ndị nke na-alụ alụmala na-alụ ndị nke na-eme ndị nke na-etinyesi ndị mmadụ nsi na ụlọ fa a na-etinye na-aga ndị na-agwọ mmadụ ajọ ọgwụ a na-agwọsị ndị na-enye ndị mmadụ ụdị ọgwụ dị iche iche ụdị ọrịa dị iche iche a na-enye ndị mmadụ ndị na-etipịa afịa mmadụ a na-emebisi afịa mmadụ ụzọ ndị dị iche iche ndị na-anọchisi ụzọ ndị mmadụ ka ndị mmadụ ghara ịga n'iru onye ọbụla a fụ na ọnụ o bidogo na ahụ bido rụba ụlọ chineke agọzie gị o bido rụba ụlọ e je ebe ahụ ekpoko ekpokọrọ ọgwụ nụjiere ya n'ụlọ ya ihe ọma a na-asọzi ndị be anyị nsọ ị pụtazie ụmụ okorobịa wụsa ebe niile ihe ọjọọ egbelu na ala ị pụtazie na villages dị iche iche na ala Igbo na ụmụ okorobịa niile achịpụzi aka ha ncha bụzi dibia dibia dibia dibia dibia o nweghị dibia ọma n'ime ha o nweghị dibia o nweghị onye onye onye jere mụọ dibia nke jekwa ebe o ji ọlụkọlata ụmụ ụmụ osisi dị ya ọlụọ ụmụ ife ọ dọba ihe dapụ ezi bido gbuba ọkụ ọ bụrụ ọkụkọ dị ya gbuba ọ bụrụ ewu dị ya o bidoga na-agba ndị mmadụ ego oke ọchịchọ e bido tu etube ya ọka afa ọ zaba ọka afa ọ pụtazie ọ na-ana ndị mmadụ ego na-egwu ndị mmadụ wayo debe arụ na ya bụ na ya bụ na ya bụ na ya- na ya- na ya bụ native doctor ya ma ihe a na-eme na ya bụ na ya na-agwọ mgbọrọgwụ na-agwọ mkpa ahịhịa na ya ma maka anya ọgwụ mara anya mgbọrọgwụ mara anya afịfịa mara anya ọgwụ ịgwọ ọya mara anya inye nke a ofu onye mgbe ihe niile ahụ emesịa dem dere foda na efe nọmba na nwa nke nwere isi ọ na-agwa ndị mmadụ ego dị ego maka gịnị ọ na-achọ ka ọ bụrụ mmadụ alụmanụ eji wee ji wee rizi isi ndị okenye abụ nke ha kazi nke njọ ndị mmadụ a na-agọdịzi ibe ha onye fụọ ife ịga n'ihu eme- ememina ya onye fụ ka ihe ọ na-eme na-aga n'ihu ememina anapụ ya afịa nke ọ na-eme afịa mmadụ na-azụ sef ọ na-agazi agazi aga gị na nwanne gị na-azụ afịa anya ukwu gị akarịzie nke gị nwa ọ pụta fụ na anyị na-ele elekarịa nya nwa echi ọ chọba ka o esi o esi mechie mechie ụzọ nke gị o mechie ụzọ nke gị ghara ịga n'ihu ka ọ bụzị na nya nwa agazi ọzọba so ụmụ ife ndị a bụ ihe na-aba anyị ebe m na-asị ndị be anyị ha mata na ihe ọbụla nwere mbido nwere oge ihe nine na ụwa nwere oge ihe nine nwere oge mbido o nwere oge oke ọchịchọ

ka ọ hazie ozi ya and ihe ọzọ bụ ọ nwere ihe na-eme n'obodo n'elu kịta kpatara that na ụfọdụ ndị mmadụ amaghịzi ebe a kwụ akwụ ihe na-agwa ndị mmadụ bụ ị mara ebe ị kwụ kwụsie ike nọsie ike ebe ọ bụla ị nọ tozuo etozu ihe ọbụla e ji emeda ihe ọbụla a na-eme ebe a so that agbaba ndị a ka i so na ndị mere ntozu ọ bụ nọọ na i so na otu ụka nọsie ike na otu ụka ọ bụrụ na i so n'otu ọdịnala nọsie ike tozuo etozuo so that o nwe ka e si megide ife no that na onye onye dota debere isi eje n'akwụkwọ onye a eje n'akwụkwọ ya na-esi afụ that na onye a mee ntozu ọ bụrụ n'ụka o mee ntozu onye agbatakwara ị na-agbapụta n'ụlọ ụka taa mmadụ nwụọ a sị na ndị fada asị na onye ahụ abịa ọ ya-akwụkwa ụgwọ na o ji before e nie ya ụkọchukwu na-akwụkwa ụgwọ before e nie ya onye agbatakwara ya bikọta ime ntozu onye ọdịnala nwụọ a sị na ofufe ahụ

ị mara ebe ha na-eme itozuo gaa soro fa tozuo etozuo ka a mara na i so na i so na ndị ndị ndị dibịa i so na ndị na-egwu ndị mmadụ wayo ndị na-apụta si na ha azụ si na ha aghọrị ndị mmadụ i so na ndị ahụ mee ntozu ka a mara na agbọ ndị a i so na ndị a. ka ụnụ gara ịbụ ndị ndị na-ama arụmana arụsị arụmana ya pụta afụ ndị na-aga n'ihu ebuchigha ha azụ ụbọchị ụka esi weta n'ihu oche enwe special seat n'ụlọ ụka ha na-anọ n'ihu oche mana ha si ebe apụ ozugbo ozugbo echebe ajọ echiche chọba ndị anyị ezigbo ndị ndị ha ya-agwọrọ ọgwụ ndị ha ya-ebuchigha azụ ị sị na ị bụ onye ọdịnala onye omenala ị bụ onye dibịa ụbọchị from ụtụtụ na anyasị obi ọjọọ eju gị obi na-achọ ndị ị ya-egbu ndị ị ya-adọchigha azụ ndị ị ya-eji tinye enyi ure ndị ị ya-eji egwu egwu agwọrọ ọgwụ ndị ị ya-eji igbu egbu ndị ị ya-eji mechie ụlọ ha ndị ị ya-ebuchigha afịa ha na-azụ azụ ndị ị ya-emechi ụzọ ha otu a ka o si dị wepụnụ aka n'ihe ọjọọ ka ihe ọjọọ hapụ hapụ ala Igbo ihe na-eme n'ala Igbo taa bụ mpụ na mpụ na mpụ na arụmana bụ omume anyị a na-emekwuzi na nwoke na-adị anụkwụzi nwaanyị nwoke nwaanyị adị anụkwụzi nwaanyị a na-emegidesizi ya a bịa na be anyị ụmụ anyị ụmụnne anyị na-eme ihe onyonyo ya wee kwe na-emekwuzi ihe onyonyo apụtazi asị na ihe a bụ omenala Igbo ọ bụ omenala anyị ka ọ bụ omenala anyị niile adịghị na emebisi na-agwụ ha ntara ọka ọ ka ọ ya-esi ga n'ihu onye ọ bụ ndụ ka ọ bụ ihe ihe ihe ọjọọ ka ọ bụ ka ndị ka ndị anyị were n'oge wụbaga enwe n'ọfọ maka ọ bụ agụ aka mmadụ ihe ọjọọ akarịgo na be anyị ya ka m ji apụta asị ka ihe kpata ihe ọjọọ ji ka na be anyị ndị be anyị ka a jụọ onwe anyị ajụjụ ka a kwụsị nụ ihe a na na kịta ka bụ oge oge a mmiri ji ebidogo ezobe ka a bịa n'oge chụpụ ya maka na ọ na-eme a fụ oke obodo n'ọma ahịa na ọgba anụ asụ na ọgbọ ka ọ bịa echekwara nụ maka na ọ ma na ọnwa ka o si hie ya na-abịa ihe na-ajọ njọ mmadụ egbuzina nwanne ya mmadụ egbuzina nwanne ya ọ na-akwụba aka ọtọ

obodo na obodo esu ibe ha imi taa maka ihi ego mmadụ fụ na onye ya na nwanne dị na mma onye na nwanne dị na mma obodo eje lee ya nwanne gị nne ji gị na ya wee gbuo ya ka i wee kpata ego nne gị mụrụ n'afọ zụọ gị zụcha gị i buo bụrụ mmadụ i we ya je gbuo ya ka i wee kpata ego nna gị mee ihe a wee ya je chụọ aja wee kpata ego ụmụnne gị ụmụnne gị self i wee wepụsịa ha ị bịa kpatachaa ego a gị na onye na-eri ego niile na-akpakọsị ihe ọjọọ ewee karịzie

bukọsị shop buru ihe na mmụọ mgbarikọ wee hazie na-ebi ndị be anyị unu ji ego nchakwa rụọ ma mmanya unu cha ma mmanya bụrụkacha mmanya bukọrọ ihe ihe dị iche buru colour nwụrụ anwụ ihe chemical wee wujuo buru ndị be anyị ndị be anyị na-aṅụ enwecha kidney na-anwụsị cancer na-egbusi ndị be anyị mmadụ na-anwụ n'ike n'ike maka oke ọchịchọ ihe na ihe na-aba anụmanụ na-eme na be anyị anyị adịzi ka ihe jikọ anyị ọnụ ihe ọjọọ ka ọ bụ anyị nwa bụ ndị Igbo anyị adịzi ka ihe jikọ anyị ọnụ omume anyị ana-ajọkwuzi njọ na-aga n'ihu mmadụ niile anaghị abụzi ọgaranya chineke gozie gị ka ị bụrụ mmadụ ị bụrụ mmadụ otu ma chineke si gozie gị nabata ya n'obi ọcha were ya hazie onwe gị hazie ezinụlọ gị ka ihe na-agara gị ọfụma ndụmọdụ ka m ji wee bịa ka a hapụ nụ ihe ọjọọ mmadụ eji na- mmadụ eji na-eti aka n'ihe ọjọọ mmadụ eji na-aghọrọ ibe ya mmadụ eji na-eri nke onye ọzọ ị fụ oke mmadụ hapụrụ mmadụ oke ya were oke nke gị ebe e kere oke kesasị oke i ru ebe ahụ ị mara nke bụ nke were nke gị i were nke onye ọzọ onye ọzọ were nke were nke gị otu a ka ngozi ngozi dị i je je were ngozi onye ọzọ ji hapụ ngozi nke onye ọzọ were ngozi nke gị ị chọpụta ndị ji egbu ka i wee were ngozi nke ha hapụ nụ ihe ọjọọ dị n'obodo onye ọbụla fụrụ na-aga n'ihu n'obodo kwadoro nụ ya nwanne gaba n'ihu kwadoro ya wepụ aka n'ihe ọjọọ ọ ya ka m sị ka m mee ka unu mata n'ụbọchị taa ka a tụgharị uche o nwe i gesịa okwu a o nwe ife ma maybe na echiche nke gị nwa atụmatụ nke gị nwa ị ya-ewepụta i je na comment section i tinye ebe a ka anyị si ebe a wee tụgharị uche n'ime ya ka wee mara ụzọ anyị esi wee mee ka anyị wepụta ihe ọma na be anyị wechigha wezi ndụ a na-ebi mbụ maka na anyị ndị be anyị na-ebi ezigbote ndụ na mgbe gboo ihe niile na-abụzi ihe na-agbasị agbasị na be anyị ndị anyị wetara n'afụfụ adọba adọba ma shekwelu anyị atọdị na adọba na shekwelu adọgidegidegidegide adọnọgide ị fụ nwata nwoke agbabiri nwụọ epụtazi ụmụ ụmụ okorobịa na-anwụ n'ike n'ike ụmụ agbọghọbịa na-anwụ n'ike n'ike ụmụ nwaanyị dị shanti na epụtazi ụmụ agbọghọbịa ha nọcha otu otu otu nzuzo dị iche iche epụtasị ha sị na ihe abụọ ya afụsịa ụdị ụdị dị iche iche akwacha akwa epụta ebe a na-eme emume afụcha ụdị ụdị ndị otu dị iche iche nke ụmụ agbọghọbịa dị iche nke ụmụ okorobịa dị iche ihe ndị na-abụ ka ihe eji eme oke ọchịchọ ka anyị bute ebute ebute ibute ike ka ebute akụ ndị be anyị ka e were aka anyị dụọ onwe anyị ọdụ ka anyị jee na-adụ dụọ onwe anyị ọdụ ka ala Igbo adịrị anyị niile mma ọ bụrụ na i so ebe a gaa gaa bie m gaa pịara m the bell aka ka bell a na-aring gịrị gịrị gịrị gịrị ka a na-aga n'ihu gaa na gaa subscribe ba tụba na ozi a tụsa tụsa ma tụsaba ozi a ebe niile ka ozi a ruo ebe niile ntị ka ozi a ruo ndị ndị ndị ndị sị na ha bụ ndị isi anyị ntị ka ozi a ruo ndị ọkpara anyị ntị ruo ndị nze anyị ntị ruo ụmụ okorobịa anyị na ụmụ agbọghọbịa anyị ntị ruo ndị nne na ndị nna anyị ntị ka a na-aghọta ka a na-achange ka a gbanwee n'omume ha oge erugo a gaghị na-ekwu ọnụ ga-ekwu okwu dị mana ntị ga-ege ama adịrọ anyị ga na-ekwu ọnụ kwube akpamafọ mmadụ ka ọ bụ anyị ama akwụsị akwụsị ọ ga-adịrị unu mma ụbọchị nke taa anyị afụ taa ga-afụkwu echi unu ga-apụ n'udo bata n'udo chukwu okike abịama dobe unu niile dobekwa anyị niile anyị ga na-achakekwa ka anyanwụ na-aga n'ihu nka nka ndụ ndụ ihe ọma ihe ọma ga na-abịara anyị ana m asị unu ya gazienụ aka m bụkwa Heritage Global ebe a na-agbaza ozi ezigbo ozi n'ikuku ya gazielụ unu